Is beag a bhí idir Chorcaigh agus Luimneach i gcluiche ceannais na Mumhan na bliana seo caite. Ar deireadh bhí gá le pocanna éirice le na foirne a scarúint, agus ar deireadh is ag Corcaigh a bhí an bua. Thug an dá fhoireann aghaidh ar a chéile i bPáirc Uí Chaoimh Supervalu ag an deireadh seachtaine, dhá fhoireann den scoth, cé acu a thabharfadh leo an lá i fiche fiche sé.
Ceann íseal an babhta seo ó Collins chomh fada le Rob Downey. Barrett. Pas láimhe tugtha aige go dtí Diarmuid Healy. Healy i dtreo na sprice agus sin an-fhreagra go deo. Ní hé sin ach an darna pointe ag Healy i gcraobh na bliana seo ach sárscór. Agus Beidh sé ag iarraidh an ceann seo a chur isteach sa spás agus tá. Ceann sin isteach i dtreo an chúil, buille éirice bronnta ar Chorcaigh toisc go raibh feall déanta ar Brian Hayes agus níl Kyle Hayes róshásta. Níl Kyle Hayes róshásta ar chor ar bith. Ba bhreá linn é a fheiceáil arís gan dabht. Bhí a lámh timpeall air, ah yeah, i ndáiríre bhí a lámh timpeall ar a ghualainn. Go díreach. Tá an cinneadh ceart. Déanta ansin ag James Owens. Mark Coleman chun ceann seo a thógáil. Ar thóir a dara cúl i mbliana, Coleman! Fáilte san eangach ag Mark Coleman, críoch den scoth, Corcaigh chun tosaigh. Tá Corcaigh chun tosaigh gan dabht. Ocht nóiméad imithe. Ocht nóiméad imithe ar an gclog ansan freisin agus cad é sin mar urchar!
Lascailte ag Byrnes go míchruinn ach tá seans ag Hegarty agus tá an liathróid san eangach. Bhuel, bhí seans ag cúl ó Gearóid Hegarty agus sin é an dara cúl aige i mbliana agus tá Luimneach ar ais sa gcluiche. Bhuel, nuair a bhíonn cúil ag teastáil, nuair a bhíonn scóranna móra ag teastáil, de ghnáth seasann Hegarty suas go láidir. Féach air sin, an lapa mór agus sciliúil go leor, sciliúil go leor chun an teagmháil a dhéanamh leis an sliotar. Agus rinne sé an rud ceart, bhuail sé an sliotar i gcoinne an talaimh. Spás cruthaithe aige dó fhéin, sin iontach an choisíocht ó Aaron Gillane ag dul i dtreo an chúil. Tacaíocht ag teastáil uaidh. Tá sé fós ar a chamán aige, an ghadaíocht déanta go hiontach ansin ag Mark Coleman. Sin é Tommy O'Connell. Barrett. Barrett ag dhul i dtreo an chúil. Faoi bhrú ó Will O'Donoghue. Tá Buckley taobh amuigh dhó. Trasna na páirce go deas. Ó tá seans anseo ag Healy! Ó sábháilte go míorúilteach ag Nickie Quaid! Cad é mar shábháil! Cad é mar shábháil ansin ó Quaid. Bhí gach cuma ar an scéal gur urchar ceart a bhí ansan. Gradam All Star dhá bhliain ó shin. Gearrtha isteach go deas aige agus anois tá an sliotar ag Buckley. Luas aige Buckley i dtreo na sprice agus sin an chéad cheann. Ní hea! Tá sé thar an trasnán! Gabháilte go hiontach ag Rob Downey. Inspioráideach agus tugann sé faoi scór ó pharóiste difriúil. Tá sé sin glórmhar ó Rob Downey. Hegarty. Lascáilte fada aige i dtreo O'Brien. Ach ceansaithe go hálainn ansin ag Shane O'Brien. Spás cruthaithe aige dó fhéin agus O'Brien go hard agus bhfuil scór aige? Tá! Sin an-phointe ó Shane O'Brien. Ba é an tréimhse is fearr a bhí ag Luimneach ó thús na himeartha, trí scór i ndiaidh a chéile, an ceann sin, scór álainn ansin. Ach ní raibh tada taobh istigh dhó. Ach léargas maith aimsithe aige sin Barrett. Siar agus an pasín beag isteach sa spás anois go dtí O'Connell. O'Connell go dtí Hayes. Siod é Brian Hayes! Tarraingthe síos Hayes. Cúl báite ag Brian Hayes! Cén chaoi ar éirigh leis an liathróid sin a smachtú agus a chríochnú? An darna cúl aige i gcraobh na bliana. Sea, gan dabht, cúl agus cúilín anois faighte ag an bhfear seo agus féach ar seo, cé go raibh sé ar an talamh, Cé go raibh sé ina shuí ar an talamh agus fós bhí sé ábalta teagmháil a dhéanamh leis an sliotar agus díreach isteach sa líontán.
Tá an cogadh brúite ag Aidan O'Connor. Hegarty in aice leis. Siod é O'Connor! Sábháilte! Ó, crógacht spáinte ag Collins ach tá seans go fóill anseo ag Luimneach. Morrissey thar an trasnán agus anois níl ach dhá phointe eatarthu. Dhá phointe ag Tom Morrissey ó dtáinig sé isteach. Gan dabht, bhuel, bhí gach seans, bhí gach seans ag Aaron Gillane chun an ceann sin a scóráil dó féin. Tá sé gabháilte amuigh ansin ar bhealach éicint ag O'Mahony. Pasín beag deas anois, Mark Coleman ag dul chun cinn. Siod é Mark Coleman! Sábháilte ag Nicky Quaid, an darna sábháil uaidh sa gcluiche agus tá feall déanta ansin ar Barry Nash. Sea, bhuel, murach Nicky Quaid, bheadh Luimneach i gcruachás. Hayes go dtí English. English isteach sa chúinne agus tá póca deas spáis aimsithe anseo ag Aidan O'Connor agus O'Connor á bhualadh sin i dtreo na sprice thar an trasnán. An-scór! Ard-scór uaidh siúd. Tá sé chomh luachmhar le ór. Tá sé ag Cian Lynch. Agus anois tá English ag dul i dtreo an chúil. Siod é Adam English! Pasáilte trasna agus tá sé sáraithe. Bhí seans ag Hegarty ach tá sé sábháilte ag Patrick Collins! Rinne Collins go maith. Tá tá an beirt chúl báire ag déanamh go han-mhaith inniu.
Níl aon duine ag iarraidh botúin a dhéanamh. Ceann sin i dtreo Hegarty atá ag imirt anois istigh ar imeall na cearnóige agus é ag tíocht amach. An pas láimhe tugtha uaidh aige go dtí Peter Casey. Peter Casey ag iarraidh buille saor a ghnóthachtáil. Uillinn fíorghéar anseo i gcoinne Peter Casey. Á, tá sé sin go hiontach ó Peter Casey! Glanta fada. O'Leary á bhriseadh síos. Hegarty istigh ansin agus tá seans anois ag Casey. An mbeidh sé ina laoch arís? Beidh sé! Peter Casey le dhá phointe as a chéile do Luimneach. Tá imreoirí ag titim ar fud na háite. Agus ansin tá buille saor gnóite ag Tim O'Mahony agus anois tá siad ag glaoch aníos ar Patrick Collins. Tá, gan dabht, chun buama a scaoileadh isteach i dtreo chúl Luimnigh anseo. Anois nó riamh é do Chorcaigh. dóigh liom go bhfuil sé chun tabhairt faoi scór. Tá. Chun muid a thabhairt go am breise. Patrick Collins. Níl. Ceann gairid go dtí Coleman. Isteach sa spás. Anois. Seo an deis ach ní hea! Thóg Corcaigh an iomarca ama. Tá an fheadóg séidte ag an réiteoir, James Owens, agus bhí Corcaigh ag iarraidh bheith glic ach is iad Luimneach, Pat, seaimpíní iománaíochta na Mumhan.